ndị Igbo nwe m ekene m ụnụ abịakwa m ọzọ ọ mụa bụ onye eji adejtut aka ọbịa n'obi okwukwu ihe butere n'ụbọchị nke taa ma before nke anyị butere n'ụbọchị nke taa ana m eme ka m nweta obi mwute you know i'm sending my heart felt or gratitude ma m nke ndị ndị oyibo na-akpọ ya to ụmụ igbo ndị bi na festac nke m amarọ na asị na ọ bọmbụ ka asị ọ eh, gas explosion metụtara ndo nụ onyenwe anyị ya agba unu ume eh, because eh, afụrụ m a lot of properties mebiri there worth millions of naira you know um, but o- chukwu wetara chukwu wetara nke ahụ ya eweta nke ka ya yes o si na-eme ọ bụ bọmbụ ọ bụ gas explosion i don't know chọcha ebe ọ ya eme na ọ bụrụ ebe ndị igbo ka biri Uh, but I'm also using that as a point of um, uh, warning to ụmụ Igbo ndị ọzọ because just tụlegodi ihe a ọ bụ na ọ gị nwa bụ ịrụrụ ụlọ there o nwebeghị nke ịrụ na village gị o you don't have any other investment elsewhere except that house let's assume that na na government sị no na ha achọzighị people there for now ka ebe ị ya ana ọkwa ịnakwa n'ụlọ nke nna gị lụtara ọ bụrụ na aja ma ọ bụrụ na ọ lụtadịrị at all ịnakwa ebe ahụ onye bibu na mansion ebibe n'ụlọ aja ịma ekwugo m ihe a before you know ndị igbo anyị asịrọ m ọ na onye ọbụla mụa onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga onye chọrọ this embarrassment from landlord ọsịa ọgwụ ya ọsịa ọgwụ ya you know but if you must build na ana abụrọ ana gị wuo nke gị na family gị ya ebi dị comfortable okay ị nwee access to build more to use it as an investment whereby putting tenants and all that using it to make money ana igbo ka dị ana ka nkọ gbara ana di ya rụwa ụlọ you know ee okwu a okwu a m na-ekwu ọ na-abụ m na-ekwu ya ọ dịka asị ụfọdụ asị na m na-akọ out of point ma dey make point but ama m na ọsọ gbara iru ya agba azụ that is the thing ife emebelọ gị ịma nwa ife ya ma ịma nwa- ịma aghọta ife m na-akọ until o mee gị but ekpere m abụ ka o mee gị ọ ya ka m ji ekwu because ọ bụ ọ kaghị mma ọ- those that wait until or, or those that learn through experience jụọ ha ka ọ na-adị ha jụọ ha ka ọ na-adị ha so you got to you got to sit up you got to sit up ị na-arụ ị na-edevelop ndị obodo ndị ọzọ na-edevelopkwa nke gị na-edevelop nke gị ha bụ ọsọ chụba gị ịgba n'ụlọ ị fụ ebe ị nọrọ ọ bụghị ịgba n'ụlọ maka oge esi mechie investment na ana abụrọ ana nna gị ị naa ụlọ onwe ka ịdị anya si m ị naa ụlọ ndị village achụọ gị ọsọ it's a disgrace that's how it should be anadazi na-eme ihe unu na-eme anọgide m ụlọ ụlọ ụlọ dị si ebe a ma cars everything o wutere m m gwa gị m sị gị na o wuterọ m mana m bụ onye asị o wute m rinne you know because imagine me imagine me the little experience m nwere na my own house then somebody walk into my room destroy all my properties i know i know how difficult it was for me to recover not to talk of when you when when when talk of something that worth millions o wutekwara m e wee gwa gị eziokwu o wute m mana Onyenwe anyị agbaa unu ume ee onye nyere unu nke unu ji rụọ nke a enye unu nke karịrị ya onye arụkwa ọzọ rụọ nke karịrị ya but onye na-arụ ya na-echeta ebe o si ee nke a bụrụ ya ee another thing m chọkwara ka m metụ nwekọ aka again bụkwa ee ọ nọ m okwu m na-ekwu before I will still come up with something else o nwego ihe dị m n'obi m chọrọ ikwu but I'm I'm just waiting for mgbe spirit m ya-emove m to say it I will say it you know, ana m adị prepared before m kwuo okwu ọ katị ma ọ chọzie gị ghọta ị chọzie ghọta ị chọghị hapụ you know, ọnụ kwu ọnụ ọnụ ọ ya ọ ya-ewute ụnụ ma ọ bụrụ na ụnụ ekwurọ mụ ekwupụgoro chi m. ọ dịziri ụnụ onye chọzie ọ nụrụ onye nwe ntị ya nụrụ onye enwekwaghị ntị ya na rie ị ghọtago ehe that is the thing so ihe ọzọ m chọrọ ikwu dịka ibi ya bụ um ihe gbasara um um Imo State governor the current governor now Hope Uzodimma you know and um, biko ana ji eji m obi chukwu ayọ gị eji m obi chukwu ayọ gị ịghọtago ee eh, for that boy ekwensu move yuzuru wee je destroy your your your your, your car you know that is still in the custody of police you know biko tamper justice with mercy anyị ndị igbo ka anyị ọ nwanne anyị ka anyị forget na ọ nọ na apc you know and uh, ka i si bata adịcharọ some people mma but ị batago na ị batago ọ chukwu tinyere gị there you know chukwu dee na ị ya complete your four years you complete it ihe sịkwa ọsọ agụ na igbo imo niile igbo niile dị against you what god have destined to be will be that's one thing i know and see one thing ya amakwa n'ụwa bụ onwe na-ata aka mmadụ na-esifụta gị n'anya even ihe ike ihe dị ọha mgbe ọ bụ mgbe mgbe e declare gọvanọ ọ kwa ndị sị mba na ọ bụrọ ya winu you know so ka ihe dị n'ụwa bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa you can't please everybody so ekwensu eyuzugo that boy yuzu gị ya but ihe m na-ayọ gị biko i gbuo ya ka njọ ọ nọkwara ebe a nwụọ ya ka njọ you know apịa ya bụrụ amadi ọhịa gaba ataghị afụ ama na ebe ọ nọ kịta ahapụ ya kịta ọ pụta ọ ya-enwe sense ee ọ bụgo na a kwụrụ ya ụgwọ ọ pụta na ọ ya dị njọ ka o si guys biko gbagharụ gbagharụ ọ ndị igbo anyị ka anyị hụ you know anyị na-eme ya na-eme na nwanne anyị after nwanne na nwanne ofu nna ofu nna na-ese okwu esichakwa edozie ị ghọtago so ọ Goodluck na Buhari mere election e declare Buhari winner Goodluck a na-eburu iro na Goodluck na-ejekwa Aso Rock akpa nkata you know so ihe ya-eme ya-eme you know so biko ihe m na-ayọ bụ ka ị- ka i zenata obi obi obi iwe gị ezenata because the guy gara too far ịgwa gị eziokwu ọ gara too far you know ọ- ọ gara ọ gara too far ama m nke a there is no doubt about it ọ gara extra mile by ime that kind of thing i don't know what he is trying to achieve but whatever ọ dago chukwu nke ị na-efe azọkwana gị you know imagine na ọ bụrụ ihe e ji kụwa screen bụ na bụ n'isi gị ka ọ dara you know by now akwachana gị onye ọbụla ebechana akwa nke a ha gaa but chukwu nna mere nwa the reason iji nọdị n'ọkwa ịnọ na ya you know still sustain you and keep you alive for that give god the glory and let the poor boy go okay i'm pleading on his behalf i don't know him i'm not from imo you know uh, but uh, I've seen everything because ana m afụ ya afụrụ m ya afụrụ m ya na social media i nekwa ya ma na ọ ma ihe ọ na-eme he's just an ignorant he's, he's, he's ignorant of the whole thing you know maybe ọ nọ n'ebe akpara nkata sị na e jikwa manipulate ya eme everything wee bubata gị for that ekwensu due but everybody ma ndị ma ọ dị mma ma ọ dị ọmụ ma ị bụrụgo gọvanọ na ị bụrụgo gọvanọ chukwu dee na ị ya-achị ị ya-achịcha chukwu dee na ị ya-apụta ị ya-contest kwa ị ya-win kwa ị ya-achị ya after all buhari buhari na buhari gwara anyị na ọ ya-achị four years achịcha na-achịkwa na-achị nke nke asatọ so it's just that it's just like that it's just the will of god even though sometimes we decide for god but all the same chukwu achọghị ka ị nọdụ ya ha anọ ya so biko m na-ayọ biko eji m obi chukwu were ayọ biko ọ vụ ihe anyị na-ekwu ndị igbo anyị ka anyị na-eme ka nwanne biko nke a gaa biko gbaghalụ another thing m chọkwara itinye ọnụ na ya biko iwe ewena unu bụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo na-ezi ịzụ afịa ọ na-abụ onye pụọ zụba afịa zụba ọ dị ya ka ọ na-abawanye ọ naa ụlọ kpọrọ all young boys ndị enwerọ ka ọ la ha bịa mgbe sipa ọ nya ka eji mara anyị you know ọ nya ka akpọ anyị ndị Juu anyị na-enye mmadụ azụ a na-akụzi mmadụ ka esi achụta azụ but ọ dị ka ihe ahụ eji mara anyị bụ ndị Igbo anwụbana ọ dị ka ya bụ ịgba boy i je kpọrọ nwanne gị na village kpọọ ya ọ bịa mụọ afịa na nke gị setụlụọ ya ọ bụrụ ọga nke aka ya na-eme ọfụma ọ dịkwara ya mma o je kpọta ọzọ from there na-ede ọ ihe eji ọ ihe eji sị na ndị Igbo na-edevelop obodo I'm in Lagos today ọ boy ka m ji bịa Lagos butere m Lagos you understand ọ ya ka ọ dị ka anyị na-edevelop obodo but ọ dị ka ya bụ ife na-anwụzi anwụ because why how can you tell me that na mmadụ eje na village kpọrọ mmadụ abịa na ọ nọọ ahọ nke izi nọọ nke ịbụọ nọọ nke ịtọ a na-ebi n'udo o rubezie nke ịnọ nke ise asịrị ebido and ọ bụrọ na ihe ọ na-eme dị iche from ihe ọ na-emebu before but why ọ just na ka a chọọ ebe a ya-esi sị na anyị ji mee nke a mee nke a mee nke a for that akọ akụkọ na isettle onye ọ bụ mee mee a lot of things are useless ọ dịkwa ọ kakwa mma na onye a nọ na village na ọ pụrọ dapụ that you don't expect something is different from when you expect something and at the end of the day you didn't get it not even expect when you work for something at the end of the day you didn't get your payment ọ na-ewute o ọ bụrụ na mmadụ na-atụ nsi ọ bụrụ na mmadụ na-ata amosu ọ nya na mmadụ na-ebu egbe gbagbuo mmadụ ibe ya because imagine na mmadụ ịfụ ka family ha si ata ahụfụ they don't have o nwerọ ka ọ dị ha ọ bụrụ o nwe ka ọ dị ha ọ ahịa ka ọ ya-eje mụọ ọ mụchia ndị be ha ebidoro ya but na ị na-ejepụ ya because na family ya enwerọ ka ọ ra ha so ka ọ bịa tara gị afụfụ racha gị ike mee gị everything at the end of the day ka i nye obere ego ka o wee bido nke ya ebido na-akọ akụkọ enwere m a friend gbara boy ebe a na-ere motor parts imagine and not just motor all those truck big big vehicles expensive parts gbachaa boy ebe a na-ere only throttle cable of the vehicle maybe about 50 something thousand ka mmadụ gbachara boy nwa ọga ya ka o buru 100,000 nye onye ahụ jụọ m onye o nyere ego transport o eji na village naba ka ọ bịa settle ya ka o nyere ego settlement because that's what I'm still asking the young boy that one and the young boy still went for another serving again to another person ọ dịrọ mma ị ma na ị ya akpọ boy chọrọ ndị ọrụ onye rụgide ọrụ ihe ọ na-eme atọrọ ị chụọ onye ọ bụ it's better but ịkpọ boy bụ agreement ka ime onye a ka ọ bụrụ mmadụ even though na ịkpọtagodo onye agwa ya adịrọ mma try ya as best as best as you can if that day is not working and as you are trying be reporting to the family ka a marakwa na onye a na-eme ihe dị otu a ọ bụghị gị na ya ebiri na a na-ajọ gị osi n'udo n'udo n'udo o rubezie four years ị sị na o jikwa ne nwunye gị anya n'ike o jikwa o jikwa gbabata ebe ị na-asa arụ ị jikwa dobe ego na drọwa ị fụrọzi ya ị jikwa dobe ego na akpa ibu akwa gị fụrọ na-akọ stori na-akọ stori unu emezina ka ndị Igbo na-agbọ na na na dịka sị na obi obi akpọ bikos ọ ka i si meta bọị ka ọ dịrị ya mma echi ọ kpọtakwa onye ọzọ dukwumakwa onye ahụ anyị ọbụla ya na-aka ego a na-eju n'ala Igbo onye ọbụla na-eme ọfụma ejighị ejighị ịda everyday ka ndị ofe mmanụ si eme akpụ isi na eje ha 5 naira eje goro garị goro shuga ṅụọ ehihie na akpụ isi na no ejighị mara anyị anyị ka eji anyị ala ka ịta ahụfụ aha ga ndị ọbịdị enye m ihe m eji bụrụ mmadụ biko nụ biko nụ ka eji mara ndị igbo unu emezina ka ọ na-ada ọ na-ada ọ na-adapịa ọ na-adapịa ee unu emezina ya ọ ihe eji mara ndị igbo eji ekwupụrụ anyị everywhere na ndị igbo na-enyere nwanne ya aka onye onye onye akpata ya kpọta onye igbo ebe a na within 5 years ha aka nkọ because once ọ kpatara fụnọ n'ebe ọ nọ kịta yes he can accommodate more than more two people kpọta mmadụ anyị ji- eji ime nwanne wee mara anyị kpata ya na-egwukwu mmadụ eji ime nwanne obi nwanne eji mara anyị ndị ofe mmanụ na-ekwupụrụ anyị ndị ugwu na-ekwupụrụ anyị maka ya but ọ dịzi ka nya bụ ihe eji mara anyị na-anwụnazi anwụna bikonu bikonu ka anyị na-enyere nụ onwe anyị aka a na-enyere nụ onwe anyị aka akpataghị ụmụ mpịampịa ihe a na-egbukasị ndị mmadụ na north o nwe nke na-eme n'ala Igbo kidnappers a bụ even though some people are not worthy of being a servant o I must tell you but once ị kpọtara onye nke a at the early at the early stage ị fụ na onye a na agwa onye a asọrọ gị na gị na onye a kpọna ya mgbe ahụ o nwe onye ọzọ ya kpọrọ nwunye ọ kpọrọ ọ bụghị ma ị na-amaneji na-amaneji n'ụdị na ọka ọ baa na ọ na-abara gị uru gosi ya gịnị mgbe o rubeziri oge ya enyezi ị chezi ego ihe na ọkwa ego o rubekwu n'oge m ma esetụlụ dis bọị ị bido chụmazie ọ dịrọ nụ mma nụ o bu egbe echi gbagbuo gị o mere ife ọjọọ ọ pụọ kịta je tara gị nsi taa gị usu n'isi gị o mere ife ọjọọ bikos ka ebe ị chọ ka o bido oge bụ onye na-aga aga mgbe ị kpọrọ nwa dị 19 years 20 years maneji mana that time sef oge ya agabago ọ nọ 3 years 4 years na nke 24 years ịkpọchi onye ya kpọrọ ị na-akpọrọ ya onye ya kpọrọ ya kpọrọ ya ka ọ bịa tụwaba nwunye ime ka ọ bịa tụwaba ụmụ m ime ọ ya bụ ihe ị kwesị ịda na-eche biko nu ndị igbo anyị ihe eji mara anyị afa anyị efuna afa anyị efuna afa anyị efuna onye bụ onye onye Chukwu gọzi ya kpọbata nwanne ya ọ ihe eji mara ndị Igbo onye ọ dịrị mma ịkpọbata nwanne ya ị nọdụ na politics nọdụ na ọrụ gọọmenti fụ na yes na e need staffs kpọrọ ndị Igbo ibe gị tinye ebe a ka onye ọbụla si ebe a na-aracha oil ọ na-adazi na-eme mere mere n'ihu kwampịta n'azụ a ọka mma n'ezi a ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma m ma na-ekwu ọ bịa m n'uche ekwuo m m fụkwa n'anya ekwuo m because I notice go nya bụ ihe a lot of people nọ village ana m village a lot of my mates nke fụzi ya sị aga nke gara sị akọ story even though some of them their their lifestyle and their character is questioning but not uh, there's some I know very well that cannot even pick pin and they are all in the village in the name of na nke nwanna tapara bury am mme ya O wee fụ- afụ ka ebe ọ bọrọ ego nwee ji ego ole ka ọ bara asị na ọ bụrụ 100 100 naira ma 9 to 5 pieces or 10 pieces ọga asị na o zuru ori for that ya abatazi onye nọgo n'aka gị for 5 years plus ndị Igbo cheenụ na ife a five good years nwere ife n'elu ya ka mmadụ nọ just na ọ nata bụ bụ 100 naira into 10 ọ họ 1000 ee ka ọga ji sị nwa bọyị ya na ya nọgo 5 years plus ya natazi na o zuru ori ịma bikonu bikonu bikonu because iko onye ji mara mmadụ ka eji mara ya ọ chukwu na-abụ eze chukwu nyere gị eze nwe ike o nyere gị ka i wee nyere onye aka by the time i nyerozi ya aka ọ narakwa gị ya nye onye ọzọ onye onye ọzọ a mmadụ mmadụ na-abụgide ogbe ọgaranya bụrụ ogbe o nwere ndị na-abụgide ogbe bụrụ ọgaranya Eh? akara aka onye ahụ ị chụrụ ada- eji gbago boy 5 years plus ọ na chukwu destine na onye ahụ ya abụ ọgaranya ọ ya abụkwa ọgaranya highest ọ bụ na ihe o kwesịrị ịbụ in the next 2 years ma ọ bụ na iduru ya o o takezie more 4 years or, or, or something It can only be delayed, but it can never be changed. That's one thing unu amalọ. Biko nu, paadị dị ka anyị na-egbu onwe anyị, onye ọbụla na-egbu onwe anyị. Ị kpọpụ mmadụ South Africa ka ị kụziere ya ife, ọ dị gị ka onye ahụ ya emechaa ka gị ị kpọnaa ya. I mepego onye ahụ anya i mepego ya anya na ahụ, ọ fụgo ego ọ fụgo ego. So ọ fụzi gị as enemy of progress. Forget na ọ gị kpọpụtara ya South Africa, fine, but ọ fụgo gị as enemy of progress, because ị fụgo yes, that he is willing to

biko nu onye ụmụ onye onye onye onye chukwu nyetụrụ ya nyetụ ụmụnne ya ogbenye karịrị Osadebe kwukwuru ya n'egwu onye chukwu nyere ya nyetụ ụmụnne ya biko nu o ndị igbo anyị igbo amakakwa igbo dị mma igbo dị ụsọ even though na o nwere ndị na-eme na afa igbo anaghị aga n'iru but igbo amaka ama m na o nwe ndị na-eme ọfụma o nwe ndị na-eme well people like baron na idumọta jee jụọ ese they are doing well ụmụ boy ya niile na-esettle ha well well you know so onye jụọ ese onye jụọ ese onwecha ndị na-eme ọfụma but ndị adị eme ọfụma biko nu eh? ịma na ihe du nwa bụ ịkpọ na akpọ mụ a na-agba gị ịma na intention gị abụrọ ka ịkpọrọ nwa bọyị emechaa settle ya don't even take them ọ bụrụ na akpọrọ akpọrọ on contrary gwakwa family ya si achọrọ ka mụ na this boy nọ for so so so so so time ka ọ mụọ afịa mụ ọbụkwa bụ ya o you know ede ede mana mgbe ị kpọrọ ya boy mean that you are going to establish him and for that the guy's destiny depends on you after God so imenya ka ikwuo n'ihi ka ikwupụta mana ihe eme ihe eme dị gị n'obi because chukwu ya kpọọ ọkụ ma e bụrụ ire m ụdị ịba chukwu ya kpọọ ọkụ ee mgbe chukwu ya kpọọ ọkụ mgbe chukwu ya kpọọ ọkụ ụnụ bụ ndị ya bụ kpọrọ ụmụ bọyị unu afrustrate gide ha some of them orube time minute unu emegide ha ihe nwa bọyị enweghị ndidi asịzi na ya ya nọzi na even though na ọ nya ji ọnụ ya kwuo na ya ya nọzi na ị na-aṅụrị na ọ nya ji aka ya na chukwu ya kpọwa ọkụ ụdị because ihe i mere ya o die na odi nwerọ isi o digo odi nwerọ isi ebe ị fụrụ m agbara m ejere m bọyị ihe e dere na agreement was 5 years but agbara m bọyị going to 12 years due to frustration ndị ọga chukwu ya akpọ unu ọkụ some of you chukwu ya akpọ unu ọkụ because ihe unu na-eme akarịgo ihe unu na-eme akarịgo ụmụ bọyị niile na useless all these young boys unu na-euse up and down use and dump over god mgbe chukwu mbọsị akwa ha chukwu ya asapete peji ha wee nụ mkpu akwa ha ọ ya adị unu egwu because ihe ị na-eme nwa onye ọzọ eme nwa gị

kpọrọ ndị na-achọ ọrụ ndị those who you can fire them any day but nwa bọyị bịara ka ime ka ọ bụrụ mmadụ fee gị n'ime mmụọ na eziokwu at the end of the day ị gbara ya aka chukwu na-agbakwa gị aka ihe ndị ahụ ifiri na inwego ọsọ agodo na ịrụ ọkụ agbaghị ogbenye ọrịa adakwasa gị ogbe ọrịa adakwasa gị ị ya ele ya bụ ụlọ ma yet ego iretere n'ụlọ ahụ ya agwọghị ọrịa gị ahụ ọ karigo because I'm a victim to this thing na-agwa ụnụ ịgba bọyị 12 years adịrọ easy bọyị ofu onye marazie a family man nwego grown up children ya na ya bi ị bụrụ ofu nwa bọyị ọ dịrọ easy ihe ọ bụrụ na ị ghọtarọ ihe m na-ekwu jụọ ndị gbara bọyị ọ dịrọ easy ịya efe ọga ịya efe madam ịya efe ụmụ ya nyakọ ya bụ imecha mmadụ akọrọ gị story gwa m iburu afa onye ahụ je arụsị ọ bụrụ eje ụlọ ụka gị mere chụọ ya n'ukpu akwa gị biko nụ ee ụmụ igbo anyị ịmara ihe ihe emenwu ibidona ya ịkpọ ya ịkpọ bọyị abụghị force mụ amago na some of them bụ echiche ego ha eji du mmadụ ha ya eme ihe na i can still okay come and live with me I can do that. Come and live. Ndị ebira ọra nke come and live with me. Be working for me. I will be paying you salary. If you are wise enough, if you are obedient enough, you will stay as long as you want. The day you feel n'ịchọ gị bido nke, you will go. At least na akwụ gị salary ya mbọsị imere m ihe ọjọọ I can easily fire you. But I will owe you. But ma akpọ gị dobe ebe gị na-enye gị nri na-azụ eme hope eme ka m duo gị. Because mụ enweghị obi unless ma m nwekwazịrị Chukwu emekwazịrị ihe dị aṅaa echi. mụ enweghị obi ịkpọ bọyị so I can't even deceive anybody kpọrọ nwa bọyị mma nwa m nne na nna ya a na-agụrị ahọ na-agụrị ahọ na oge erube na oge erube na ka nwa ha bute ego ịbịa kọọ akụkọ ọ dịrọ mma o ọ ka m sị ka m gwa ụnụ ee ọ ya ka m sị ka m gwa ụnụ ọ dịrọ mma m ka ya abịa ọzọ m ka ya abịa sha because enwere m okwu m chọrọ ikwu gbasara young prophet but nke a ya abụzi na I will come back for that one but for now ndị igbo anyị biko nụ ofu inye aka aha nke a part 1 nke young prophet ya bụ part 2 I'm still coming ndị igbo anyị afa unu efuna afa anyị ama efu in Jesus name because ọ chukwu anyị si anyị si ana- an- an Israel ọdịda anyanwụ wee pịa o nwedị ife ya eme anyị small but mighty ịsọkwa afa na-eme but we can only survive if only we can love ourselves and help ourselves that is the only solution because already ndị ndị iro ndị iro achọghị anyị anyị nwa bụkwazi onwe anyị bịakwa kpọkwa onwe anyị asị onye a bụ na engine ọ kụgo engine ọ kụgo engine so the only way we can survive this country is by loving ourselves helping each other ịkpata 5 naira nye onye ọzọ 1 naira ka o wee bụrụ mmadụ ya akpọnwu bọyị chọrọ ndị ọrụ just onye na-arụkwa ọrụ na-esikwa ebe a azụ family ya ogbenye karị ogbenye karị ogbenye n'ala igbo ana igbo mana ogbenye dị o nwe ndị ama ihe bụ iri three square meal in a day o nwe ndị akpụbedị isi na skuul not that they don't want to go but there's no money biko nụ ka nyere na onwe anyị aka o oh? igbo ọma igbo ndị ọma igbo ndị chukwu gọziri igbo ndị nwere ọgụgụ isi igbo ndị ụwa niile na-enyomiri enyomiri ọ ya adịrị anyị mma mana ka ọ na-adịrị gị mma gọzikwa ndị ọzọ chukwu ya gọzicha anyị ncha niile at once chukwu nwere ike ọ gọzigo ndị m si n'aka ha wee na-abụrụ mmadụ onye nwa na-emekwa ka m bụrụkwa mmadụ nwekwa ndị nọkwa na-eche m ka ha sikwa n'aka m bụrụ mmadụ that is how the good news will spread ife mara ya igbo achapụ ọ ya achapụ because the way the way youth these days are clamor for taking their investment home means that in the next 20 years ana igbo ya abụọna ebe ndị yoruba na ndị awụsa ya bịazi na-achọ ọrụ i'm telling you in the next 20 years in the next 20 years ana igbo ya abụọna ebe ma ndị ọcha na-ala ndị kpaka m ana igbo ka a ya na-ana sị na ọ mụ gwara gị so ọ ya adịrị anyị mma but ka ị na-eche echiche chukwu nna na-emere gị echiche gị na-abịa na mmezu biko o nwekwa ndị na-echekwa ka chukwu nna sikwa n'aka gị mee ka nke ha bịa na mmezu Ibi- ị- ị- ị- ị- agbarapụna ha biko chukwu nna gọziri gị ọ- ọ bụrụ na ọ gbarapụrụ gị ọ ya adịrị gị njọ biko ka ọ na-agọzi anyị ka anyị na-agọzi ndị ọzọ ya dịrị anyị ncha niile mma n'aha jizọs amen mgbe ọma udo dịrị unu